Chuaigh seaimpíní fiche fiche dó Aontroim in iomaíocht le Sligeach sa chraobh sóisear, Cé acu foireann a thiocfadh slán chun a n-áit sa chluiche ceannais a ghnóthú, Conall Ó Máirtín a bhí i mbun tráchtaireachta.
Is féidir le Aontroim é a bhogadh isteach aici, Mulholland anois agus rianaíonn sí dul chomh fada le Dahunsi, Dahunsi ach ar dóigh déanta arís eile den darna huair, scil ar dóigh, iarracht curtha isteach, brúite thar an trasnán ag Lara Dahunsi. Kelleher go fóill ann agus go leor istigh ar imeall na stua anois ag Sligeach. McDaniel anois curtha isteach i dtreo Duffy, Duffy leis an iarracht seo. Seolta isteach aici agus thar an trasnán ó Duffy é curtha isteach i dtreo Dahunsi. Tá sí ins an choirnéal. Cad é a dhéanfaidh sí leis? Tiocfaidh sí amach agus tabharfaidh sí faoin iarracht seolta isteach ag Dahunsi agus sin scór den scoth ó Dahunsi. An cinneadh agus an liathróid anois ag Aontroim. Seolta isteach go lár báire áit a bhfuil Tubridy. Tubridy ag iarraidh scaoileadh leis. Áine leis an iarracht seo isteach agus cruinn. Agus rud gur féidir le Dahunsi a dhéanamh, is féidir lena céile comhraic ón chlub, Áine Tubridy, déanamh fosta. Agus curtha isteach ag Cora Gilligan, Gilligan anois agus Duffy ag nascadh go maith le chéile. Aontroim anois ag cosaint go domhain agus spás beag foscailte anois agus an deis seolta isteach, curtha isteach agus cruinn thar an trasnán ó McDaniel. Anois iad ag gluaiseacht fríd Maria O'Neill. O'Neill ag déanamh go maith chun sin a bhaint ar ais, go fóill aici, ag brú chun tosaigh anois, Maria O'Neill, léi féin, Maria O'Neill leis an iarracht, seolta isteach ag an chúl ag Maria O'Neill, obair na gcapall déanta aici. Agus Aontroim arís eile bainte ag Ana Mulholland, iad ag gluaiseacht fríd. Cúl b'fhéidir anseo Maria O'Neill trasna an chúl, Bronagh Devlin, Devlin ag iarraidh scaoileadh leis, Maria O'Neill agus í ann san áit ceart agus Darna cúl faighte aici, fuair sí í ag an deireadh i ndiaidh Bronagh Devlin agus Smith an bhfuil cúl anois in Sligeach. An dtig le Rianne Smith an ceol a chur ag ceol anseo? An eangach, curtha isteach ansin. Áine Devlin ag teacht amach, iarracht eile. Duffy, Duffy leis an iarracht, seolta isteach agus críochnaithe san eangaigh. Ó, tá spiorad anois ins an chluiche seo agus beocht ins an chluiche. Duffy leis an chríoch isteach san eangaigh. Agus iad ag teacht, Ciara Walsh ag teacht fríd, an pas tugtha amach. Sásta go leor le pointe ag an phointe seo. Tagann sí den chuaille agus isteach thar an trasnán. Ó Néill a tháinig isteach agus de réir a chéile, Sligeach ag brú chun tosaigh. Faigheann sí spás agus Monaghan ag iarraidh seo a chríochnú le snas más féidir. Monaghan ag géarú isteach ar na cúil. Monaghan leis an iarracht. Seolta isteach. Arís eile, ó Dhia seo, ag Aoibhín Monaghan. Cúl eile anseo i gCluain Eois ag Aoibhín Monaghan. Monaghan arís, a tháinig chun tosaigh agus Aontroim leis an chúl agus iad a chríochnaigh an cluiche seo le snas agus le faobhar agus le sástacht ar fad ar fad agus an ceiliúradh ag dul faoi lán seoil anseo.